pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri chaka chatsopano chopambana okupatsirani nkhanizi ndine sam kabambe poyamba mitu yake president peter mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha christmas ndi chaka chatsopano

tsopano tione nkhanizi mwatsatanetsatane president peter mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha christmas ndi chaka chatsopano kalata yomwe watulutsa mneneri wa unduna wa zachitetezo cha dziko uh, linda moyo wati kuti akaidi omwe akhululukidwa akuphatikizapo omwe agwira theka la chilango chawo okalamba, amayi, ndi odwala. Ndipo pakadali pano bungwe loona za chilungamo ndi mtendere mu mpingo wa Katolika, Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, lapempha anthu mdziko muno kuti asatenge ngati chiopsezo pa kutuluka kwa akaidi 222 pakamodzi. Emmanuel Chibwana ali ndi lipoti. Akaidi 2,640 ndi amene atuluka pa nyengo yokondwerera chaka chatsopano. Malinga ndi kalata lomwe lachokera ku unduna wowona za m'dziko, lati Pulofesa Arthur Peter Mutharika wagwiritsa ntchito mphamvu zake za m'malamulo a m'dziko muno, makamaka kuyang'anira gawo 89, subsection 2 la malamulowa. Kalatali lati omwe apatsidwa mwayi wa ufuluwa mwa ena ndi omwe ali okalamba kwambiri komanso ena odwala matenda a mgonagona, ena azimayi ngakhalenso ena amene ukaidi wawo achita nawo theka. Kalatali likunenanso kuti Pulezidenti Mutharika wachitira chifundo akaidi amene akutsata ndondomeko zina powachotsera miyezi 9 ku ukaidi wawo. izi malinga ndi bungwe la ccjp nzosangalatsa alozisi adungu omwe ndi mkulu wa bungweli ati izi zithandiza kuti kuthithikana mu ndende za dziko lino zichepe ndiye ichi ndi chinthu chimene tingati tachilandira kuti ma prisons athu achepekesedwe ntchito yayikulu imene ili nayo kuyang'anira ma prisonsiwa komanso kuti ma prisons athuwa anali ndi vuto la zaukhondo ndiye tikukhulupirira kuti kutulusidwa kwa ma prisoners amenewa kupangisa kuti uh, ukhondo upite patsogolo mma prisons athu pakhala pali nkhawa kuti akaidi akatuluka motere nkhani za umbanda ndi umbava zimakwera patsogolo komanso mbali inayi akuluakulu akuti akhala akuonetsetsa kuti akamatulutsa akaidiwa adziwunika mmene akaidiwa akhalira mu ndendemu m'malo mwa zbs kuno ku blantyre ndine emmanuel chibwana
bungwe la media institute for southern africa misa malawi lati chaka cha 2025 chinali ndi zotsamwitsa maka pa nkhani yoteteza ufulu wa atolankhani pomwe lati milandu ya nkhanza kwa atolankhani siinapatsidwe chidwi chokwanira wapampando wa bungweli a golden matonga wanena izi mu kalata yakutha kwa chaka yomwe bungweli latulutsa koma wati ali ndi chikhulupiriro kuti chaka cha 2026 chikhala chosiyana rachel july wadza ndi ripotili wapampando wa bungwe la media institute for southern africa misa malawi a golden matonga wati nzomvetsa chisoni kuti mchaka cha 2025 Atolankhani anapitilira kulandira nkhanza ndi anthu omwe sanaimbidwe milandu mpaka pano. A Matonga ati mchaka chomwe changoyambachi, bungwe lawo lili ndi chikhulupiliro kuti adindo achita choyenera poteteza ufulu wa atolankhani ndi kuonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito pa aliyense opezeka akuchitira nkhanza atolankhani. iwo ati bungwe lawo liyesetsa kuthandiza atolankhani kuti adzikhala ndi owayimirira pa milandu akachitiridwa nkhanza ife chimene chakhumudwitsa kwambiri ndi nkhani zonsezi anthu ambiri amene amapanga zimenezi sanamangidwe olo sanatengeredwe ku khoti ndiye ife ndikufuna kuti chaka cha mawa kuti zinthu zisinthe tione anthu ambiri amene amangidwa anthu ambiri amene anaphwanya maufulu a atolankhani akupita ku khoti kuti apeze kuti ndi olakwa kapena ayi Ndipo mkulu wa bungwe la Centre for Human Rights and Rehabilitation, CHRR, a Michael Kaiyatsa, wati pakufunika kuti boma liunikire malamulo ena omwe akupitilira kuphinja ufulu wa atolankhani kaamba koti kuchitira nkhanza atolankhani ndi kuphwanya ufulu wa anthu kupeza mauthenga a zomwe zikuchitika mdziko.
Boma lilemekeze atolankhani makamaka omwe uh, ali oima paokha kuti athe kugwira ntchito yawo mopanda kuopsezedwa. uh, kapena kumangidwa mmene takhala tikuonera mu zaka zimenezi pakufunika ndithu kuti awalole atulankhani kugwira ntchito yawo mmene constitution yathu ikunenera kuti atulankhani ali ndi ufulu wolemba nkhani kufufuza nkhani uh, komanso kulemba china chilichonse chothandizira kuti amalawi adziwe mchaka cha 2025 atolankhani osiyanasiyana kuphatikizapo ena a nyumba youlutsa mawu ya zodiak komanso radio islam anakumana ndi nkhanza kuchokera kwa anthu pa nthawi yomwe amagwira ntchito yawo m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine rachel july
mabungwe omwe si aboma ku neno ayamikira ubale omwe ali nawo ndi nthambi zachitetezo ponena kuti chaka cha 2025 apolisi agwira ntchito bwino pothana ndi upandu Mkulu wa mabungwewa Russell Msiska auza Zodiak kuti ngakhale izi zili chomwechi, apolisiwa akufowoka kamba kosowekera mayendedwe pomwe akugwiritsa ntchito galimoto limodzi lokha. Kuchoka ku Neno, Steve Kalungwe walemba lipoti ili lomwe akuwerenga ndi Franklin Mtambalika. Polankhula ndi Zodiak atayendera ofesi ya polisi m'bomali, mkulu wa mabungwewa a Russell Msiska anayamikira ntchito yomwe apolisi akugwira ngakhale kuti akukumana ndi mavuto adzaoneni kuphatikizapo mayendedwe. Iwo ati polisi yonse ya Neno yomwe imayang'anira madera a mafumu anayi ili ndi galimoto imodzi yokha zomwe zikuchititsa kuti azifika pamalo a mlandu mochedwa. Koma mkulu oyang'anira chitetezo cha ana pa polisi ya Neno a Austin Kamwendo avomerezana ndi a Msiska ponena kuti akuvutika kuthana ndi milandu ina kamba ka mayendedwe kuphatikizapo kupulumutsa ana ku nkhanza. Apa a Kamwendo achenjeza makolo omwe alekerera ana awo osawatumiza ku sukulu ya ulere yomwe itsekulidwe lolemba likudzali kuti lamulo silidzawasiya. Chaka chatha mu December, apolisi m'bomali adatenga tsiku lonse asanafike ku malo ena komwe gogo wa zaka 89 adaphedwa pomuganizira kuti ndi mfiti kamba koti analibe mayendedwe gawo loyamba la chimanga cholemera matani 103,000 mwa matani 200,000 omwe boma la malawi linagula mdziko la zambia lanyamuka mdzikolo kubwera kuno kumudzi nduna ya zaulimi ya dziko lino a roza mbilizi pamodzi ndi a reuben mtolo phiri omwe ndi nduna ya zaulimi mdziko la Zambia ndi omwe anayimilira mayiko awiriwa kuwonelera kuyamba kwa ntchito yonyamula chimangachi. Tili ndi report la Blessings Kang'ombe.
Nduna ya zaulimi a Roza Mbilizi yati ndondomeko zogula chimanga mdziko la Zambia ndi zomwe zinakhala ngati zachedwetsa ntchito yobweretsa chakudyachi kuno kumudzi. A Mbilizi ayankhula izi mu mzinda wa Chipata m'dziko la Zambia pamene amachitira umboni oyamba kunyamula chimanga cholemera matani 103,000 omwe boma la Malawi linagula ku boma la Zambia. Iwo ati matani a chimanga otsala omwe ndi olemera 97,000 afika kuno mwezi wa March chaka chino. ndi cholinga choti anthu onse omwe ali pa vuto la chakudya awafikire mosavuta. Chimanga chimenechichi kwenikweni ndi chothandiza pa ngozi zokugwa mwadzidzidzi makamaka anzathu aja 4 miliyoni ndatchula kale, komanso monga mukudziwa a DoDMA amene amayang'anira ngozi zakugwa mwadzidzidzi alengeza kuti pafupifupi mabanja 38,000 akhala affected ndi madzi osefukira ndiye chimanga chimenechi chikathandizanso m'madera amenewo. Pakadali pano, nduna ya zaulimi m'dziko la Zambia, a Reuben Mtolo Phiri, yati dziko lawo linagulitsa chimangachi poona kuti chiwerengero cha anthu omwe ali pa vuto la njala kuno ku Malawi ndi chochuluka. A Mtolo Phiri ati boma la Zambia ndi lodzipereka kuti chimangachi chifike m'dziko la Malawi nthawi yake. Mwezi wa October chaka chatha, Boma la Malawi linasaina mgwirizano wa K137 biliyoni ndi boma la Zambia wogulira chimanga cholemera matani 200,000 chothandizira anthu oposa 4 miliyoni omwe alibe chakudya m'dziko lino. M'malo mwa Zodiak mumzinda wa Chipata m'dziko la Zambia. ndine blessings kang'ombe mukuonera nkhani pano pa zodiak muli ndi ine sam kabambe takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire president peter mutharika wakhululukira akaidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha christmas ndi chaka chatsopano

Kupitilira ndi nkhanizi, mtsogoleri wa chipani cha utm Dalitso Kabambe wati boma likuyenera kupeza njira zatsopano zothanira ndi mavuto omwe akhudza ntchito za umoyo ku- ndi kuchepa kwa ndalama zopita ku ntchito za umoyo. A Kabambe anena izi ku Lilongwe pa chipatala cha mpingo wa CCAP cha Nkhoma komwe pamodzi ndi akuluakulu ena a chipani apereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kwa odwala ngati mbali ya chikondwerero cha chaka chatsopano. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP a Kondwani Nankhumwa lero anayendera ana odwala nthenda ya kansa mchipatala cha Queens ku Blantyre. A Nankhumwa anati anaganiza zothandiza ndi kuchezera odwala khansa pa tsiku la chikondwelero cha chaka chatsopano powapatsa chilimbikitso. Iwo ati nkofunika kulimbikitsa kufalitsa uthenga wa nthenda ya khansa pofuna kulimbana ndi nthendayi.
kupatula ku ndale zomwe ndimapanga bwanji nditengeponso gawo kusamalira anthu omwe no amadwala matenda a khansa a mdziko muno makamaka kumadera akumidzi kuli anthu ambiri kumadera akumidzi omwe amadwala matendawo am, akungodzifera chifukwa chimachitika ndi chani chifukwa chonena kuti kumamidziko kulibeko zipatala Ah, ndiyeno akayamba kudwala nthendayi chomwe chimachitika kumudzi kuja amayipatsa nthendayi mayina ena Oh, akumudziko amati awo omwe akudwala chakuti kumweno ndi ndi khansa nthawi yomwe a- adzazindikire kuti "Ii, iyi ndi khansa tapita kuchipatala tili pafupi yafalikira munthu uja apeza kuti mwina chifukwa yafalikira kwambiri sanachire ndiye timafuna kuti no uh, nditengepo gawo lalikulu chachikulu ndichofuna kungolimbikitsa kunena kuti no anthu adziwe kuti khansa inde ilipo koma sikuti khansa ilibe mankhwala sikuti khansa munthu wa khansa naye amachira mano amachira bwanji tikayipeza msanga ndiyeno ndikhala ndikupanga zimenezi nthawi ndi nthawi sizimakhalanso mwina pa 1 january pokha koma pano ndikukonza njira zoyenera uh, zovomerezeka uh, mwina ndi malamulo a dziko kuti no nditengepo gawo lalikulu ndithu kuthandiza anthu omwe no amadwala matenda a khansa makamaka anthu ovutikitsitsa kwambiri
mmodzi wa anamwino pa chipatala cha queens a reni somba anathokoza a Nankhumwa pobweretsera chisangalalo pakati pa odwala. Chithandizo chimenechi chipindulira kwambiri odwala chifukwa kuti ana ambiri a khansa amakhala kuti chitetezo chawo ndi chochepa so zithandizo zokudya zimene atazidya zithandiza zoti thupi lawonso lipe- lipeze mphamvu mwachangu kuti mankhwala amene akulandira agwire bwino ntchito yake yoyenera m'thupi mwawo Am- timaona tsiku ndi tsiku so ana amene amatha kukwana 11 to 15 pa tsiku koma pa mwezi amatha kukwana 100 koma total ana amene timaona in a year they go to 500 to 900
mu nkhani zina anthu pafupifupi 40 afa pomwe ena pafupifupi 100 avulala pa moto omwe unabuka pa malo ena mdziko la switzerland pa chikondwerero cha chaka chatsopano apolisi ali mkati kuchita kafukufuku wawo kuti apeze chenicheni chomwe chinayambitsa motowu Koma ati pakadali pano akutenga nkhaniyi kukhala ngozi chabe osati chiwembu. Apanso ndiye pamapeto pa nkhanizi tisanapite tionenso mitu yake. President Peter Mutharika wakhululukira akayidi 222 ngati gawo limodzi la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano.

mdziko la switzerland pezani zambiri pa zodiac malawi com munali ndi ine sam kabambe chaka chatsopano chabwino zikomo pokhala nafe